Yep, cén scéal é. Tá an clog imithe siar uair a chloig. Mar sin ciallaíonn sé sin go mbeidh an oíche níos faide agus an lá níos giorra. Ach ní drochrud é sin. Mar gheall is maith liomsa, aisteach go leor, an Gheimhreadh. Ní hin le rá go mbeidh mé, go mbeinn ag iarraidh an Gheimhreadh an bhliain ar fad. Ach, nó go maith liom chuile rud faoin Gheimhreadh, ní maith liom na gálaí is na stoirmeachaí. Bhuel, ní an rud is measa chomh fada tú taobh istigh agus le muigín deas tae te agus nach n-imíonn an leictreachas agus. mura bhfuil aon choinne ort i nGaillimh nó ar an mórthír nó mura gcaitheann tú a bheith in áit eicínt ach cés moite de sin, níl sé ródhona. Ach rud a thaitníonns liomsa faoin Gheimhreadh, agus an dorchadas, nuair atá sé dorcha luath, ná mbeidh mé amuigh ag siúlóid, le Sonny, mo ghaidhrín beag, agus, cuir i gcás, go bhfuil sé, b'fhéidir, leathuair théis a cúig nó sé a chlog sa tráthnóna. Buntáiste a bhaineanns leis sin, i mo thuairimse, ná go bhfuil tú in ann na réaltóga a fheiceáil, bhuel, chomh fada is go bhfuil an spéir glan, ar éigean go bhfuil an t-aer glan, is féidir na réaltóga a fheiceáil. Is aoibhinn liom é sin.

bhí siad gleoite ceart agus cabhraíl iontach áirid d'fheicfeá dá mbeinn amuigh ag siúl b'fhéidir uair a chloig, b'fhéidir go bhfeicfinn scór acu, ach sin oícheantaí eile nach bhfeicfinn aon cheann ach is aoibhinn liom é sin agus b'fhéidir go b'in rud nach gcuimhneodh mórán daoine air, b'fhéidir, níl 'fhios a'm ach sin rud eicínt a thaitníonn liomsa ar aon chaoi. Agus mar a bhí mé ag rá, ní bheinn ag iarraidh an gheimhreadh bhliain ar fad. Ach d'fhéadfainn an rud céanna a rá faoin samhradh. Ní bheinn ag iarraidh an samhradh bhliain ar fad. Níl 'fhios a'm tá rud éigin sórt mínádúrach má tá sé geal gan bhliain. Is é is maith liomsa nuair atá sé sórt dorcha ar feadh cúpla mí. Agus is deis nó am. le scíth ar bhealach a ligean freisin is dóigh go bhfuil rud nádúrach ann, d'fheicfeá sórt ar an ainmhí freisin, b'fhéidir nach mbíonn siad chomh gníomhach nó an oiread fuinnimh nó b'fhéidir go mbíonn ach b'fhéidir nach mbíonn baileach an oiread nó bhfuil rud eicínt ann sórt go nádúrtha sórt am le am le scíth, am le machnamh a dhéanamh agus a ghoil go réidh b'fhéidir sórt ach freisin, Mar oileánach ar oileán anseo faigheann muid, go leor strainséaraí, turasóirí, ag teacht anseo, mar sin, bíonn muid an-phriaclach, bíonn muid priaclach agus cruógach sa samhradh agus níl a fhios cé mhéad duine a thaganns, is is rud maith, mar gheall braitheann muid go mór ar turasóireacht ar thurasóireacht mar oileán. Ach ag an am céanna, thart ar an t-am sin go bhliain anois, nuair a bheas na báid ag stopadh agus beidh siad ag críochnú go gairid, tá sé go deas sos, sos ar feadh cúpla mí ar aon chaoi, agus sos ó na strainséirí. Ach ní le rá nach mbíonn muid in ann rud, go leor daoine. Is am freisin anseo le bheith in ann rudaí a dhéanamh nach mbeidh in ann sa samhradh, bhuel, ní bheadh aon am agat. Mar shompla, an podchraoladh seo, níl a fhios agam an mbeinn in ann é seo a dhéanamh lár an gheimhridh, lár an samhradh, lár an tsamhraidh, ba cheart dom a rá, ach tá mé á dhéanamh anois. Tá muid sa ngeimhreadh i gcónaí bheith a' tabhairt aire gon samhradh. 'S maith liom na, na puns sin. Sórt seafóideach ach sin ceann maith tá mé a' cheapadh. Bhí muid, breathnú ar, mé fhéin agus mo bhean Rebecca, bhreathnaigh muid ar scannán eile an tseachtain seo. An t-ainm ar an gceann seo ná Woman of the Hour. agus is dóigh gur sort, cineál, rud scanrúil é, bhuel, cinnte, scannán scanrúil, mar gheall, tá sé bunaithe ar rud a tharla go minic, sin an rud is measa, tá sort, go leor de na scannáin rudaí sórt cumtha atá siad faoi má tá sort spiorad nó taibhsí nó rudaí mar sin ann bíonn siad seafóideach sort ach fós tá siad in ann a bheith scanrúil má tá déanta go maith is rudaí ach an rud tá sort scanrúil faoi seo ná tá bunaithe ar fíorscéal tharla na rudaí seo. 'Sí Anna Kendrick an príomhaisteoir agus 'sí an príomh, 'sí an stiúrthóir ba cheart a rá, freisin, chomh maith le bheith ina príomhaisteoir. Mar sin, em, yeah, agus rinne sí sár-jab. Bhuel, ní dhéarfainn go mba rud réidh, ní bheadh sé furasta nó éasca, em, a bheith do stiúrthóir chomh maith le bheith d'aisteoir. Déarfainn go mba rud an-deacair le déanamh agus thabharfainn marc ard di mar gheall air sin. Agus ceann go na scannáin a théann go maith. Is é Daniel Zovatto, sin an an t-aisteoir eile agus bhí seisean thar cinn freisin mar dhuine uafásach gránna, strachaille. Ach. bhí sé in ann an pháirt, bhí sé an-mhaith sa bpáirt, caithfidh mé a rá, bheadh a, uh, bheadh an oiread gráin agat air ach ar aon chaoi, arís níl mé ag iarraidh an iomarca a rá ach ehm, sea, thabharfainn ehm, eh, cé mhéad anois, eh, b'fhéidir seacht, seacht ponc a cúig? tá 7.5 as 10 mholfainn é agus tá sé níos fearr ná an chuid is mó den seafóid a bhíonn ar Netflix, mar sin mholfainn Woman of the Hour. Tar éis rud eicínt sórt dorcha nó trom mar sin, tá sé go deas breathnú ar rud eicínt éadrom nó níos éadroime. Agus sé an rud a bhíonns muid ag breathnú air, is dóigh le, cúpla seachtain ar aon chaoi, b'fhéidir trí nó ceathair de seachtainí fiú, ach sé ná Malcolm in the Middle. Bhíodh muid breathnú ar, bhuel, bhíodh mise breathnú ar sin is mé beag agus thaitnigh sé chomh mór liom ag an am, bhí sé iontach an-bharúil. Arís, níl mé ag iarraidh an iomarca a rá ach sé an bunús atá leis ná go bhfuil, cad é, tá máthair agus athair, Hal agus Lois, ansin tá tá Francis, Malcolm, Reese agus Dewey, mar sin, sin, tá sin, sin ceathrar mac agus tá sé éadrom, barrúil, sciobtha go maith agus tá mé ag ceapadh cuma cén aois atá tú, beidh sé go maith mar tá rudaí ann Nuair a bhí mise i mo pháiste, ag breathnú air i mo dhéagóir is mo pháiste, chonaic mé rudaí, a cheap mé greannmhar i mo pháiste, ach anois i mo dhuine fásta ag breathnú air, tugaim faoi deara rudaí eile, b'fhéidir dearcadh na tuismitheoirí agus rudaí, rudaí mar sin. Mar sin, cuma cén aois atá tú, tá mé ag ceapadh go bhfuil sé go maith do chuile dhuine agus tá sé éadrom, agus níl sé rófhada freisin, b'fhéidir fiche nóiméad nó mar sin. Tá mé ag ceapadh go bhfuil sé ar Disney Plus, sin an áit a mbíonns muid ag breathnú air ach tá mé cinnte gur féidir breathnú air. Bhíodh sé ar an teilí freisin ach más má tá Disney agaibh nó tá sibh ag soláthar rud éigin le breathnú air, rud éigin ar d'éadrom. Agus tá seó, episodes, ann, ní mé cinnte cé cé, go díreach cé méid ach déarfainn go bhfuil leat ar 150 nó gar do 200 episode I dunno, mar sin tá, ní, ní, tá, tá muid ag breathnú air anois le mí agus déarfainn nach bhfuil muid ach leath bealaigh thríd na rudaí uilig, mar sin, tá siad gairid agus éadrom agus aiteacht sa tar éis breathnú ar rud eicínt trom agus maith mar a tá sórt anois, daoine sine sórt breathnú air, tugann tú faoi deara rudaí, mar sin, Malcolm the Middle, mholfainn go mór é agus thabharfainnse b'fhéidir naoi as deich go Malcolm the Middle, tá mé ag ceapadh go bhfuil sé iontach, ceann de na sraitheanna is fearr a rinneadh riamh, ceann mar a agus sé Bryan Cranston, Hal, sin athair nó athair do sa chlann, sin é má tá Breaking Bad feicthe agaibh, sin é, cén t-ainm a bhí air arís, Walter White, tá sé aisteoir iontach, aisteoir an-mhaith go deo. Aisteach go leor, na haisteoirí eile, ní féidir liom cuimhneamh cén t-ainm atá ar na haisteoirí eile, na leaids óga agus. is Lois, ach níl a fhios agam an bhfuil siad feicthe, an bhfaca mé in aon rud eile iad, b'fhéidir go bhfaca, ach ní dhéarfainn go bhfuil, níor éirigh leob chomh maith le Bryan Cranston, tá Bryan Cranston thar cionn agus bhí sé i Breaking Bad mar a dúirt mé, is go leor rudaí eile freisin, tá go leor scannáin is rudaí déanta aige ó shoin, bíonn. Frankie Muniz, sin é an t-aisteoir Malcolm, Malcolm in the Middle, agus níl a fhios agam céard é féin ach fuair mé amach ansin, agus tá sé seo barúil ach níl sé ag déanamh aon aisteoireacht níos mó ach bíonn sé ag tiomáint do Nascar, sin comórtas carr, tá sé ar nós Formula One nó cineál rud mar sin ach i Meiriceá. agus bíonn sé ag tiomáint do Ford. Nach bhfuil sé sin suimiúil. Ní cheapfá sin go deo ach bhí mé ag déanamh iontas ceart go leor nach bhfaca mé in aon rud eile. Tá mé ag ceapadh chonaic mé cupla scannáin film eicínt leis ach is gar do scór bliain ó shin. Mar sea, níl a fhios agam ab é nach maith leis a bheith ag aisteoireacht nó nár éirigh leis nó céard é féin ach sin é bhí sé ins na laethanta sin, na laethanta seo seachas mar a. Nach bhfuil sé sin barúil! Frankie Muniz, Ford! mé ag ceapadh, mar sea, a bheith ag tiomáint do Ford? Mar sea, bhuel, fair play dhó, ach cheapfainn go mbeadh sé níos réitithe a bheith d'aisteoir mar gheall níl a fhios agam chloisfeá go leor caint ar timpistí, drochtimpistí, ceart i NASCAR, tiomáint an-éasca mar sin, mar sea, níl a fhios agam. B'fhearr liom féin, b'fhearr liom féin a bheith ag aisteoireacht ar aon chaoi, tá a fhios agam an méid sin. Rud a chuireanns an cantal ormsa mar Ghaeilgeoir ó dhúchais, a tóigeadh le Gaeilge, ná go leor daoine eile atá sa mbaile seo, ar fud na háite i gConamara is áiteachaí eile, ná úsáideann siad seó Béarla, focla Béarla, nuair nach gá. Cuireann sé sin an-chantal ormsa. Anois, déanaim féin anois is arís sa gcás, mar shampla, deirim, is dóigh, email in áit ríomhphost. Ach deirim ríomhphost anois is arís freisin, ach is iad focla nuacha mar sin, tuigim é sin, computer in áit ríomhaire. nó baidhsceal in áit rothar, thuigfinn féin fridge in áit cuisneoir, thuigfinn féin rudaí mar sin, tá fhios a'd féin, ach, ach nuair a bhíonns daoine ag rá rudaí ar nós mar shompla but in áit ach, nó tá sé chomh réidh céanna ach a rá, cuireann sé sin an-chantal orm, well done in áit Á, maith sibh, maith sibh! Á, thar cionn, ar fad sibh, thar cionn! Á, go maith, go maith, tá sibh déanamh go maith! Well done! Cloisim go leor daoine dhá rá sin. Cineál just. Sea, bhí muid déanamh go maith just. Ó, cuireann sé sin an-chantal orm. Níl fhios a'm cén fáth ach tá teoiric a'msa go tá sé ar nós víreas, virus, sórt. Tosaíonn duine amháin á rá, ansin an chéad rud eile, beidh beirt nó triúr á rá, agus tar éis b'fhéidir bliain nó dhó nó mar sin, chéad rud eile tá an baile ar fad, nó an t-oileán ar fad beagnach á rá, níl fhios a'm ach tá an ghráin a'msa air. Nuair nach bhfuil gá, tá fhios a'd, nuair atá focal ann, cheana féin, ar nós ach, in áit but, nó. rudaí mar sin. Tá mé cinnte go bhfuil focla eile ann freisin ach sin díreach na rudaí a sheasanns amach dhomsa ach tá mé cinnte go bhfuil i bhfad, i bhfad níos mó. Agus rud eile atá sórt suimiúil dhomsa freisin, go leor daoine bíonn siad ag bíonn siad ag comhaireamh i mBéarla, in áit a bheith ag comhaireamh i nGaeilge. Dhomsa tá sé sin an-aisteach go deo, ach tá cloiste agam go leor daoine as Oileáin Árann agus chomh maith as Conamara freisin. Nuair a bhíonn siad ag comhaireamh os ard, comhaireann siad i mBéarla. Ní thuigim, ní thuigim cén fáth sin, tá sé chomh réidh céanna díreach a bheith ag comhaireamh i nGaeilge, níl fhios a'm. Ach cuireann sé sin sórt cantal ormsa. Ar ndóigh, cuireann sé cantal mar atá ráite a'm mar gheall. nuair nach bhfuil gá, tá fhios a'd, ní, ní, ní focla núcha, ní focal, ní, ní focla atá sórt cumtha, tá fhios a'd, rudaí cumtha, sórt, is, tá, tá focla ann atá dhá n-úsáid in áit focla a bhí ann riamh. Níl fhios a'm, ach ar aon chaoi, sea, níl fhios a'm, sin, sin díreach rud eicínt a chuireanns cantal orm ar aon chaoi. Cluiche a thaitníonns liomsa go mór anois is nuair a bhí mé beag, bhuel, ní fiú an uair sin ach suas go dtí, b'fhéidir, chúig bhliana ó shin, b'fhéidir, nó mar sin, ní bhínn ag imirt ariamh, is é Scrabble. Is aoibhinn liom Scrabble, i mBéarla agus nGaeilge. Is as Maigh Eo mo bhean agus is aoibhinn leob sin uilig scrabble agus tá mo bhean iontach maith aige, sí a bhuachanns an chuid is mó den am ach buachaim féin corruair fánach agus chuile dhuine eile anois is arís ach is dóigh mo bhean an duine is fearr, sí a bhuachanns is minicí déarfainn ach is aoibhinn liom é, cé nach mbuachaim é, bím i gcónaí, is é an rud faoi scrabble ná. bíonn tú ag foghlaim rud éigint nua i gcónaí, foghlaimíonn tú focail, but chuile uair a imríonn mé foghlaim, foghlaimím focail nua agus is maith liom é sin faoi, agus freisin níl aon, níl aon ghá le battery nó níl aon, ní gá duit charging aon rud, fad is go bhfuil solas, coinneal nó rud ar bith. Beidh tú in ann imirt is tá sé iontach agus go hiondúil seasann cluife amháin b'fhéidir leathuair nó cáid nóimeat, deir muid cáid i dteorainn na saor ach do dhaoine nach bhfuil as na saor b'fhéidir ceathracha nóimeat nó daichead nóimeat nó mar sin thart air sin agus Sea, is aoibhinn liom é mar chluife. Ach tá mé, tá mé ag ceapadh go bhfuil mé ag fáil níos fearr, ach ní, nós rud ar bith, ní mór é a imirt réasúnta minic, ach ní imríonn mé ach faoi Nollaig agus nuair a thuganns mé cuairt ar tuismitheoirí is clann mo bhean. Agus imríonn muid féin anois is arís é freisin, ach ba mhaith liom imirt níos minicí mar tá sé iontach mar chluife. Agus cluife eile ansin atá. iontach maith a thaitníonns liomsa go mór ná caitheamh fáinní. Anois tá caith, caitheamh fáinní, tá sé sin nós a bheith, cineál nós darts mar seo, bíonn clár ar an mballa agus bíonn crú air, ocht gcinn nó trí cinn déag agus, tá ceann amháin, bíonn uimhir a haon, ceann eile uimhir a dó agus suas go dtí trí déag, agus trí déag a bhíonns sa lár. Is é trí déag is dóigh le mé le rá i mBéarla nó nó má théann tú ar darts is dóigh an bullseye an uimhir a trí déag, sin an ceann is luachmhara. Is aisteach go leor, sin an ceann is réidhchte, ceann is frusta freisin. Bhuel go nádúrtha tá mé ag ceapadh caitheann tú, an fáinne sórt i lár an clár. Mar sin, sin cluife eile atá iontach maith. Bhuel, tá tú in ann, is rud a d'fhéadfá a dhéanamh ná an chéad duine go dtí céad agus déanann muid é sin anois is arís ach tá, eh, Rebecca tá sí iontach ag darts mar úsáideann muid rialachaí darts agus leis sin ná má théann tú caithfidh tú a dhul ag céad díreach agus má théann tú, cuir i gcás, tá tú ag iarraidh fháil go dtí céad ach tá tú ar.

rud a deireann siad Rebecca don't, don't, don't bust yourself, don't burst yourself ach is an-chluife freisin, fáinní. Arís, ar nós Scrabble, ní theastaíonn aon battery nó charger nó aon rud mar sin agus tá sé feiliúnach do chuile dhuine. Is minic a d'imir mise cúpla cluife is bheadh uair go leith, dhá uair a chloig beagnach caite mar sea. Tá scil ann, tá, caithfidh tú bheith go maith. Tá rud beag ádh i gceist freisin, ach b'fhéidir 70% bheith go maith, scil a bheith agat, b'fhéidir 30% ádh, ach sea, mholfainn go mór é, caitheamh fáinní. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le chuile dhuine a thosaigh mo leanacht ar Spotify agus ar YouTube agus tá súil agam, agus a d'éist freisin liom, ba cheart dom a rá, agus tá súil agam gur thaitnigh sé libh mar gheall, is rud a bhí mé ag iarraidh déanamh le cúpla bliain anois go háirid ach, Tá sé go minic cuimhneamh ar rud, a's ceapadh gurb in smaoineamh maith, ach rud eile é a dhéanamh, a's tóigeann sé am freisin. Tá am an-luachmhar, mar sea. Tá mé sásta go bhfuil ar a laghad dhá eipeasóid déanta agam anois ar aon chaoi. Ba mhaith liom rud leanúnach, más féidir liom, ceann a dhéanamh uair sa tseachtain, más féidir, más féidir liom, agus. Sea, tá mé an-bhuíoch de chuile dhuine a thosaigh mo leanacht agus a d'éist leis freisin. Agus sea, tá súil agam go dtaitneoidh an eipeasóid uimhir a dó freisin libh. Agus má tá aon mholtaí agaibh freisin, má tá aon rud ar mhaith libh go bpléifeadh mé faoin Ghaeilge nó, saol bheith ar Oileáin Árann ar Inis Oírr nó mar chaint nó péibí cén rud, níl 'fhios a'm, péibí a cheapaim a bhfuil suimiúil. Beidh sibh in ann cúpla trácht nó comment a fhágail ar mo Instagram nó mo TikTok nó ar YouTube. Sin é mar sea, slán go fóill.